Dhein seaimpíní na hÉireann 2022 Cill Chua an Dún scrios ar an mBoth i gcluiche leathcheannais Uladh. An n-éireodh leo anois craobh Uladh eile a bhuachaint agus dul chun cinn éigin a dhéanamh i gcraobh na hÉireann? Nó an n-éireodh leis an t-aon fhoireann amháin ó Thír Eoghain go bhfuil Craobh Uladh agus Corn Séamus McFerran buaite acu, Aireagal Chiaráin, é a bhuachaint don chéad uair ó 2002? Bhí Brian Tyers agus David McCague in Ard Mhacha don chaibidil suimiúil seo i gcluiche ceannais Uladh.
Amach anso, na Johnsons gan dabht, triúr acu. Dála na Branigans ag tosnú tráthnóna, cosantóir le cois ag Aireagal Chiaráin fé láthair agus Niall Kelly teann. Mar sin foighne á léiriú ag Cill Chua. Eugene Branigan. Chúig mhéadar is daichead ón gcúl agus an-chic ar fad agus tá sé sin buailte cruinn díreach idir na cuaillí. Ardscór. Kelly. Ceann deas isteach sa spás. Comhimirt an-deas agus tá deis anseo anois ag Rory Canavan. Seolta isteach go dtí an deartháir Dara. An bhfuil siad sa bhfaill ar chúl anseo agus tá sé tugtha anuas an liathróid fós ann agus Joe Oguz ag an gcuaille thall! Cúl d'Aireagal Chiaráin. Cad é mar thús d'Aireagal Chiaráin agus arís na deartháireacha Canavan i lár an aonaigh agus nach ndearna Dara go hiontach ag an deireadh. Gach cuma ar an scéal go ndearnadh calaois air chuaigh sé chun talamh ansin ach an fís a bhí aige chun Joe Oguz a fheiceáil agus lena lámha chríochnaigh sé é go snasta sa chúl. Sea, caite den séú cúigiú ina gcluichí nuair a scóráladar cúl go deireanach agus tá ceann fíor thábhachtach faighte ansan ag an bhfear lár páirce. Darryl Branagan, siar go dtí Devlin, Micheál Rooney a fuair dhá chúl i gcoinne na Boithe ach tá cumas pointí chomh maith ann, dhá phointe in achar 30 soicind nó mar sin. Is dóigh liom gurbh é. Ceilum Johnson do cheap go mb'fhéidir go ndéanfadh Darryl Branigan an ruathar ansan ach tá ruathar déanta ar an dtaobh amuigh anois agus coisíocht ana dheas anso ag Ger Rooney.Úp ar thaobh na láimhe deise! Cá bhfuair sé an spás? Cruinneas ón dtálaí? Darryl Branigan, mheall sé McCartan go hálainn agus tá sé gafa laistigh de anois. Tacaithe ar thaobh na láimhe deise, mar a dhein Rooney díreach roimhe sin, scóranna ag teacht ón líne leathchúil. Obair mhór á dhéanamh ansan aige Aaron Morgan a cosaint. Éalaithe ansan go deas agus tá Canavan ag rince tríothu. Tá an phointe fachta aige Darragh Canavan, ábhar misnigh ansan dó. Ah, gan dabht, agus chonaiceamar Darragh Canavan i mbarr a réime ansin. Tá sé chomh gasta, tá coisíocht iontach aige agus ag an deireadh bhí an cruinneas aige.
Beidh scóranna ag teastáil chun an corn seo a bhuachtaint. Sní deas á dhéanamh ansan ag Ruairí Canavan ar an imirt. An pheil fachta thar n-ais aige féinig arís agus tá seo go hálainn. Isteach anso Darragh Canavan, na coiscéimeanna beaga, siar anso, b'é seo Ciarán Quinn thar éinne eile, an ghluaiseacht is fearr sa chluiche. Chun cinn go dtí Devlin. Anois tá na pasanna á sní le chéile go deas. Seo chugainn Anthony Morgan. Cé a chuirfidh an dlaoi mullaigh? ar an ngluaiseacht seo má tá a leithéid le déanamh. Siar arís go dtí Eugene Branagan, tá McEvoy ag teacht aníos ón dtaobh seo den bpáirc, braite agus leanta ag Ruairí Canavan. Eugene Branagan, an ceathrú babhta sa ghluaiseacht aige! Cheithre n-iarracht a bhí aige sa ghluaiseacht san agus é ag aimsiú na sprice. Nach é nós nó gafa go hálainn aige Odhrán Robinson leis mar sin. B'fhéidir chur siúd ach fan go mbeidh Darryl Branagan atá ann agus bhí an réiteoir in aice leo, Barry Cassidy ann chomh maith céanna agus tá Darryl Branagan a lorg tuisceana agus trócaire anseo. Tá cuma chiontach air, a Bhriain. Yeah, d'ardaigh sé a uillinn agus í, í, í. I litir an dlí, is cárta dearg í sin. Sea, díreach agus bhí na hoifigigh ann, réiteoir agus maor líne, agus tá bata agus bóthar fachta aige Darryl Branagan. Ben McDonnell. Micheál Rooney ag cur brú air siúd, thart. Breá socair, cuma beagán traochta ar Mhícheál Rooney caithfidh mé a rá agus Peter Harte, sin buille diamhair buailte ar Chill Chua ansan. Yeah, chomh luath is a d'fhág ceannaire Chill Chua, sheas ceannaire Aireagal Chiaráin suas leis an gcic sin agus tá sin feicthe thar na blianta ó Peter Harte, nuair a bhíonn an scór ag teastáil, níl aon easpa muiníne ag an bhfear sin.
Ryan Johnston. Arís tá na cosa aige ar Aidan McCrory ait go leor, ag iarraidh é a leanúint trasna go dtí Eugene Brannigan, ag feitheamh le tacaíocht. B'fhéidir go mbeadh air féin tabhairt fé. Ceilum Doherty á úsáid is dóigh liom níos faide chun tosaigh anois aige Cill Chua. Siar go dtí Devlin. Am aige marc a thógaint. Tá sé sin gan locht mar scór. Ar fheabhas ó Paul Devlin. gan bacaint leis an brú a bhí ar an chic sin, just chomh cruinn is a bhí sé agus bhí an scór sin ag teastáil ó Chill Chua tar éis an fear a chailliúint.
McGinley anois. Amach anso ar an gcliathán, Peter Harte isteach arís agus iarracht anso agus iarracht den scoth ag Peter Óg McCartan na foirne cothrom. Scór gleoite ó Peter Óg McCartan ag teacht le luas agus níl aon easpa mhisnigh air, just taobh istigh den líne daichead slat agus é le ciumhais na bróige.
Ag dul siar agus seo chugainn an lánchúlaí leis McEvoy. Bhí sé ag cuimhneamh air siar anso go dtí Anthony Morgan, fear go bhfuil go leor scóranna faighte aige sa bhfeachtas go dtí seo agus ceann ana-thábhachtach i leith ansan. Agus Tommy Canavan, bhaist, níl aon. mhoill air. Go daingean anois i leath Chill Chua. Brú ar seo, ní haon nath le Tommy Canavan brú, táimid ar chomhscór. a rá le Niall an deartháir bogadh amach i dtreo an taobhlíne. Cor nó bob buailte ansan aige is tá sé istigh arís! Pasáilte chuige aige Paul Devlin, caithfidh an chosaint a bheith glan. Eugene Brannigan Tá Eugene Brannigan a bhfuil Níl trasna an chúil ar fóraoil. Wow, sin, b'in deis iontach do Eugene Brannigan. Chruthaigh sé é féin leis an bhfuinneamh atá aige agus leis an luas atá aige agus just ag an soicind dheireanach, just ar a chos chlé arís, an ceann is laige atá aige, just chuaigh sé ar fóraoil. Bhuel, ní foláir nó tá sé traochta ag an bpointe seo. Seilbh buaite anois aige Peter Harte. Anois níl an chosaint socraithe mar ba mhaith le Cill Chua a bheith. Peter Óg McCartan ag ag iarraidh laoch a dhéanamh de féinig! Tá an ceann san stiúrtha go cruinn aige Peter Óg McCartan, Aireagal Chiaráin chun tosaigh. Cad é mar scór, cad é mar laoch Peter Óg McCartan. Bhí sé ar fheabhas ó thús go deireadh inniu agus an chríoch, bhí sé socair agus chuir sé Aireagal Chiaráin chun cinn agus muid ag druidim i dtreo an nóiméad deireanach anseo. Anois, greim beirthe ansan ar Cheilum Doherty, an réiteoir. Tá sé chun cárta a thaispeáint anseo. Cárta taispeánta aige. Is dóigh liom gurb é uimhir 22 Mark Kavanagh nó Pádraig McGirr is dóigh liom atá ann, ach an mbeidh deis amháin eile, Eugene Branagan, an pas míchruinn agus sciorradh na caide bainte aige, Aireagal Chiaráin, cic saor anuas air sin, Micheál Rooney. ag cromadh chun talún, is dóigh liom go bhfuil deireadh déanta agus go bhfuil McGinley ar tí an gaisce a dhéanamh.
Sea, agus an fheadóg dheireanach, Brian, Aireagal Chiaráin, seaimpíní Chúige Uladh, 2024. Den tríú babhta i stair an chumainn, Aireagal Chiaráin ó Bhaile Uí Dhálaigh tar éis an chraobh seo a bhuachtaint, an t-aon chlub riamh. as Tír Eoghain a bhfuil an gaisce san déanta acu agus ardófar an corn san le flosc anois fé cheann soicind. Aireagal Chiaráin, Curaí Uladh, babhta amháin eile.

Bhuail siad an faill ar chúl anseo agus tá siad tugtha anuas an liathróid fós ann agus Joe Oguz ag an gcuaille thall!